aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna sa k'aw ka bisimila bi mali ka don kibaruw kɛnɛ kan ayiwa bi ye tarata ye desanburu kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni naani yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ a daɲɛ kumabaw filɛ nin ye an b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ kati yan kɛrɛnkɛrɛnnena commissariat min ni a filɛ nin hɛrɛmakɔnɔ n'u b'a wele ko deuxième arrondissement o kɔmisɛri bakari lasana keyita ani a ka dankan alasan tarawele u ye tɛgɛ da maa naani kan maa naani min n'u ka baara tun ye ayiwa ka sira tigɛ maaw la ka marifa ja u la ka bolofɛnw bɔsi i k'a dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛ da u kan maa naani kofɔlen u tun ye so dɔ ta u tun bɛ kati kɔkɔ an bɛ don min ko bi u bɛ lasago kɔnɔna na kiribulon maaw ka bolo kan n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna min ɲɛsinnen don lakana ani adamadenw kɔlɔsili ma i k'a dɔn k'a fɔ a ye taabolo dɔw sigi carte nationale d'identité biométrique sécurisée a ye sɔngɔ dɔw sigi o la ni ala sɔnn'a ma aw minnu bɛ ka bimali filɛ an b'a fɔ yan ko aw bonya bɛ kɛnɛ kan nin ye bimali ka kunnafoniw waati selen ye ayiwa bi ye araba ye desanburu kalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ni naani aw y'a bisimila bimali ka kunnafoniw kɛnɛ kan maa min bɛn'a lase aw ma bakari kulubali yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ o daɲɛkumabaw filɛ nin ye ka ɲɛsin aw ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunu tarata desanburu kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni naani ka kɛɲɛ ni mali furancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée asimi goyita ale bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma dɛmɛ taara ka ɲɛsin kati cercle a lujuratɔw ma a kɛra kunu tarata desanburu kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani n'an bɔra yen walasa ka wulikajɔ kɛ kɛnsanbugu ale ni a lamini a bɛ se ka lakana cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ kɛnsanbugu polisiw dɔgɔkun kelen kɔnɔna na u ye tɛgɛ da wagabɔn maa wolonwula kan ni ala sɔnna an da bɛ se o ma k'o walawala aw ye o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don an ka sɔrɔdasiw lakanani ma ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye ayiwa i k'a dɔn sajo kamara ye ayiwa i ni min ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ale ye o baara dɔ kɛ n'o ye waleɲuman dɔ ye ba fila ani mugan ni naani kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ CNT n'o ye conseil national de transition i k'a dɔn lajɛ dɔ kɛra yen nɔ o ye ka se ka ayiwa maa dɔw fana waleɲuman dɔn u ka baaraw kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mali premier ministre n'o ye général de division ablaye mayiga ye i k'a dɔn ale ye taama kɛ ka taa baarakɛlaw ka lafasatɔn jɛkulu o ye jabala la n'o ye UNTM ye an da bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an ka kɔkan kumanaw la an bɛ taa faransi jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ n'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ i k'a dɔn nicolas sarkozy o nɔ don bɛ kɔsa in na an n'o dantɛlen ka ɲɛsin aw ma nin ye kunnafoni daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔ ni k'a walawala ka ɲɛsin aw ma aw y'a bisimila bi mali ka kunnafoniw kɛnɛ i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na ka kɛɲɛ ni mali furancɛla fanga maa ɲɛmaa o ka walew ye ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye dɛmɛ nasiratigɛ ye général d'armée Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ dɔ taara ka ɲɛsin kati sɛrikili a lujuratɔw ma o dɛmɛ ninnu na min bɛ tali kɛ motow la ani balow olu tun bɛ olu la a kɛra ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa ale ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye o min ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ye kunun tarata décembre kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani awa moto sen saba n'o ye tricycle ye ka taa se balow ma ani fɛn wɛrɛw o tara ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni ala ye lujura kɛ u garijɛgɛ ye ka taa ka ɲɛsin olu ma kati sɛrikili kɔnɔna na nin wale in a bɛɛ hukumu kɔnɔna na o ye san o san lujuratɔw tɔgɔla don min ni o bɛ kɛ ayiwa san o san décembre kalo tile saba a kɛra ka don hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ lajɛ in yɛrɛ a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye ladilibaa kɛrɛnkɛrɛn min bɛ jamana ɲɛmaa na n'o ye conseiller spécial ye awa i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa tun bɛ ale bolo agibu danbele awa o tɛmɛnen kɔ baara ninnu kɛra kati komandan ka baarakɛyɔrɔ o da la n'o ye perefektiri ye awa maa caman tun b'a kɛnɛ kan kati perefe aruna jara ale tun bɛ yen ka taa se ayiwa kati mɛri i k'a dɔn k'a fɔ maa min ɲɛsinnen don baaramisɛn kunnafoni kow ma n'o ye zanga dawo ye ale tun bɛ yen fo ka taa se ayiwa lujurabatɔw ka jɛkulu bɛ kati sɛrikili kɔnɔ o ɲɛmaa ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan awa fo ka taa se ayiwa jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsin lujuratɔw ma olu ka ɲɛmaa madamu atuma gaku ale tun bɛ yen awa CNT tɔgɔ la fo ka taa se maa caman ma laadalamaw ka taa se diinɛmaaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min taara ka di kati sɛrikili lujuratɔw ma ni moto ani balo b'o la ayiwa moto sen saba o ye tan ye i k'a dɔn o taara ka ɲɛsin ayiwa lujuratɔw ma ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa kit alimentaire la ayiwa min bɛ tali kɛ o kɛmɛ bɔɲɔnko la o taara ka ɲɛsin u ma o kɛmɛ na fɛn minnu bɛ a kɔnɔna na o ye malobɔrɔ ka taa se ɲɔbɔrɔ ɲɔ kilo biduuru bɔrɔ ani awa tulu vɛ litiri n'o ye litiri mugan bidon o bɛ a la ani makɔrɔniw fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ awa fɛn caman ma minnu yɛrɛ dilara union malienne des aveugles fɛ n'o ye an ka ɲɛfiyematɔ o ye baara dɔw kɛ o minɛn dɔw taara ka di u ma awa conseiller spécial min bɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ n'o ye Agibu Danbele ye ale hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin hakilina in k'a bɛ don hakilina min kɔnɔna na o ye ka se ka kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a taara k'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko nin wulikajɔ min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ san o san desanburukalo tile saba san ba fila a bɛ kɛ san o san desanburukalo kɔnɔna na ayiwa kabi jamana ɲɛmaa kɔni nana ko san o san desanburu kalo la a bɛ nin baara kɛ ka ɲɛsin ala ye lujura don maa minnu garisɛgɛ la ka ɲɛsin olu ma o la min bɛ tali kɛ fédération locale des personnes vivant avec un handicap o ɲɛmaa min bɛ Kati n'o ye Modibo Dunbiya n'u k'a ma ko Julio ale fana ye a ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin furancɛfanga ɲɛmaa ma ka d'a kan ko ale a ye baara caman kɛ ka ɲɛsin o lujurabaatɔw ma mali jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka san nataw ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la N'an bɔra yen an bɛ taa bamakɔ kɛnzanbugu k'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa wulikajɔ k'o kɛ ka se ka lakanabaliya kɛlɛ kɛnzanbugu mara kɔnɔna na awa komisariya min bɛ tile dɔgɔkun kelen kɔnɔna na u ye tɛgɛ da wagabɔ maa wolonwula bɔɲɔgɔnko kan n'i y'a ta k'a lajɛ komisariya min bɛ kɛnzanbugu olu kɔni wulilen don k'u jɔ walasa banbaancijɛkulu n'o ye ayiwa walejugukɛlaw ye u bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na janko san laban waati ninnu na o la wulikajɔ k'u bɛ kɔni k'a kɛ commune deux o fan bɛɛ lajɛlen bɛ bamakɔ kɔnɔna na janko o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni sɔrɔ bɛ se ka kɛ nin na kosɛbɛ o la o hakilina in o bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o ye an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka mara ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don lakanako ma mali kɔnɔna na o ye hakilina min ta walasa hadamadenw ani bolominɛnw u bɛ se ka taakasegin kɛ cogo min na lafiya ani basigi kɔnɔna na o de kɛra sababu ye o wulikajɔ kɛnzanbugu polisiw fɛ kɛra sababu ye ka wagabɔ caman minɛ ka tɛgɛ da olu kan Kɛrɛnkɛrɛnnenya maa wolonwula minnu yɛrɛ ni u tun bɛ baara cɛjugu la sigida in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa dɔ bɛ yen min tun bɛ awa daw kari ni ka maaw faa o minɛna u fɛ desanburukalo tile tan ni saba ba fila ani mugan ni naani o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔ fana bɛ nɔ min kɔni ye dɔrɔgu baarakɛla ye ale bɛ dɔrɔgu suguya bɛɛ lajɛlen kɔni feere awa kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔrɔgu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko lɛbɛ ayiwa ale yɛrɛ tun ye awa ɲɛmaa de ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ dara ale kan décembre kalo tile tan ani naani ba fila ani mugan ni naani o tɛmɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu fana bɛ maaw ka da kari awa ni ka u ka fɛnw ta tɛgɛ dara o fana kan o kɛra décembre kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan naani n'o ye kunun tarata ye o la k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan nin wulikajɔ kɛnzanbugu polisiw fɛ a kɛra sababu ye maa wolonwula ni ka tɛgɛ da o kan maa wolonwula in ka baara tun ye baara cɛjugu ye faaliw ani dakariw ka bin maaw kan ka se ka ani dɔrɔguko ka se k'o kɛ kɛnzanbugu kɔnɔna na ɔ nka tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan commissaire yɛrɛ a ɲɛmaa bɛ commissaire divisionnaire isa sangare ko maa don a masumalen don nka a ka wulikajɔ o fanga ka bon walasa ayiwa lakana bɛ se ka sabati cogo min na a ka mara kɔnɔna na adamadenw bolominɛnw u se ka lafiya kɛ cogo min na kɛrɛnna i k'a dɔn k'a fɔ kɛnzanbugu k'o ye sigida kɔrɔba ye bamakɔ kɔnɔna na ɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ commune deux kɔnɔna na ko an bɛ don min i ko bi ale kɔni kɛlen don yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni wagabɔnw kɔni ka don ka bɔ a ka ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma an bɛ foli ani waleɲumandɔn k'a ɲɛsin kɛnzanbugu commissaire ma n'o ye isa sangare a n'a ka cɛdenw janko an bɛ san laban waati minnu na ko lakana tigilamaaw k'u ka wulikajɔ barika kan ka bonya an b'u fo u ka wale ɲuman in na I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don an ka lakanako ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka koɲɛ ma n'o ye ayiwa eh, n'o ye sajo kamara ye ale fana ye baara dɔ kɛ ayiwa i k'a dɔn kunun tarata desanburu kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani baara tɛ dɔwɛrɛ ye o ye finitigiya bunakun kɔrɔ Bunakun kɔnɔna na n'i ye min kɛ i ni min ka kan k'o ka d'i ma o bɛ i diya don i yɛrɛ la k'i waleɲumandɔn i ka baara kɔnɔna na sajo kamara a y'o baaraw kɛ o la minisiriso min ɲɛsinnen don lakana ko ma awa o yɛrɛ jabala la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nin baara in kɔni kɛra yen nɔ maa minnu kɛra a sɔrɔbaa ye n'o ye ka se ka waleɲumandɔn u ka baara kɔnɔna na kɛrɛnna lakana bunakun kan i k'a dɔn san ba fila ani mugan naani kɔnɔ o baaraw kɛra ayiwa ministère de la défense ale yɛrɛ jabala kɔnɔna na awa sajo kamara fɛ a ɲɛmaaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo i k'a dɔn kunun tarata desanburu kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan naani n'an bɔra yen an y'a jira aw la k'a fɔ cnt n'o ye conseil national de transition ayiwa kunun tarata desanburu kalo tile tan wolonwula san ba fila ani mugan ni naani i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa waleɲumandɔn dɔ fana baara kɛra olu fɛ ayiwa kununko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ lajɛ yɛrɛ kɛra cnt o maaw fɛ kɛrɛnna a ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée maliki jaw ye ale kɔni ye ayiwa maa bi saba ani maa duuru k'u waleɲumandɔn u ka baara kɔnɔna na i k'a dɔn ka tila k'u bila hukumu dɔ kɔnɔna na o la nin waleɲuman min taara ka ɲɛsin u ma a y'a kɛ ni jamana ɲɛmaa tɔgɔ ye général d'armée asimi goyita i k'a dɔn k'a fɔ ale min yɛrɛ ye ordres nationaux ye i k'a dɔn k'a fɔ i ni min ka kan baara bunakun kɔnɔna na i ye cɛsiri minnu kɛ k'a ka kan ka waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔna na Général Maliki Diaw a ye a ka nisɔndiya jira jamana ɲɛmaa la, a ye nin waleya min ta ka ɲɛsin baarakɛlaw kɔni ma, ko nin b'a jira ka se ka u bila minɛn dɔ kɔnɔna na, janko maa minnu ye nin waleɲumandɔn in sɔrɔ CNT kɔnɔna na, i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fo u ka baara waatiw batoli la, an'u ka cɛsiri, an'u ka hɔrɔnya baara yɛrɛ kɔnɔna na, a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma, ɔ k'u ni nin ka kan. o la n'i y'a ta k'a lajɛ Conseil national de transition n'o ye CNT a ɲɛmaa ye a tilara k'a fɔ a mali denmisɛnw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i k'i cɛsiri fasodenɲumanya baaraw la ninnu minnu filɛ ka nin wale in sɔrɔ nin ye i k'a dɔn ko sini ma sini ma mali kurako hukumu kɔnɔna na ko aw bɛɛ lajɛlen na se k'a sɔrɔ ɔ walasa ka se ka baara in kuncɛ Maliki Diaw a ye foli ye ani waleɲumandɔn k'o ta ka ɲɛsin jamana mara ɲɛmaaw ma u ye nin wale min ta ka ɲɛsin baarakɛlaw ma ko nin b'a to tɔw bɛ se k'u ɲɛmada awa nin wale in fɛ walasa cɛsiri a bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ Mali kurako o hakilina min bɛ yen nɔ o bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na. minisiri n'o ye général de division abulayi mayiga ye ale ye taama kɛ ka taa awa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ UNTM n'o ye baarakɛjɛkulu min an ka jamana kɔnɔ olu ka lafasatɔnba i k'a dɔn a taara i ɲɛ da o yɔrɔ kan walasa bɛn ani basigi u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na i k'a dɔn eh, basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ a la k'a fɔ nin kɔni kɛra wale wale min ni o tɛmɛsiyɛnma ko don mali premier minisiri ni minisiri fana don min ɲɛsin an ka mara cɛmabɔliw ma général de division ablaye mayiga a ye nin taama in kɛ ka taa baara in kɔni kɛra u jabala yɛrɛ n'o ye bourse du travail ye o min ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu jabala don a kɛra kunun tarata décembre kalo tile tan ni wolonwula ba fila ani mugan ni naani a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ni a kɛra olu nisɔndiyakoba ye ka d'a kan ko nin bɛna kɛ sababu ye sigikafɔ o ka kɛ nin jɛkulu in ani mara ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka baaradaw la secrétaire général bɛ UNTM kunna n'o ye Yakuba Katile ye ale y'i to nin ko in senfɛ k'a ka nisɔndiya k'o jira awa UNTM yɛrɛ a tɔndenw bɛɛ lajɛlen o la ka d'a kan ko nin ye fɛɛrɛ ye jɛɲɔgɔnya yɛrɛ gouvernement ale ni baarakɛlaw ka lafasatɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn ani basigi ani sigikafɔ bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Yakuba Katile a y'i banban o kuma kan ka da a kan ko nin bɛna ayiwa i k'a dɔn jɔse madi UNTM yɛrɛ ma UNTM ma ani gouvernement sansari minnu ni ɲɔgɔn cɛ janko ayiwa baarakɛlaw bɛ to ka baara ɲɔngiri min kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka dan sigi o baara kun na premier minisiri a m'a ka nisɔndiya dogo cogo si la a hakilina min tɛmɛna u ni UNTM maaw cɛ bourse du travail la kunun tarata décembre kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni naani an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an ma taa an ka jamana kɔkan kunnafoniw la an bɛ to faransi jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ faransikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye ayiwa nicolas sarkozy ko a kɔni i k'a dɔn ko a ɲangira k'a na san kelen kɛ kaso la awa kaso datugulen yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni kunnafoni in kɔni bɔra ka bi i k'a dɔn ayiwa n'o ye nicolas sarkozy k'a na san kelen kɛ kaso datugulen la an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka jamanaw basigi ayiwa bi mali kunnafoni lamɛn lajɛbaaw nin bɛ dan sigi bi desanburukalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan naani o kunnafoniw la min lasera aw ma bakari kulubali fɛ aw ni ce a ka ɲɛmadaw la an'a ka kulomajɔw an b'a fɔ a ɲɛna n'a ye kunnafoni ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa aw ka kunnafoni ladilikanw sɔrɔ k'a to aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ni ce an b'a fɔ aw na sa aw k'an bɛn waati wɛrɛ